milandu ya pa intaneti yachititsa akatswiri pa nkhani za luso la makono kuwirikiza kuphunzitsa amalawi za malamulowa unduna wa zamaboma ang'onoang'ono watsindika zakufunika kwa manja achifumu kuthetsa mikangano ya uf umu kunja kwa mabwalo a milandu potsatira chikhalidwe Ndipo mu zamasewero timu ya mighty mukulu wanderers yatenga osewera kumbuyo wa civil service united masiya manda tiyeni tikhale limodzi tili ndi izi komanso zina zambiri aphungu a nyumba ya malamulo ya ana mdziko lino adzudzula boma ati kamba ka kolephera kuyendetsa bwino ngongole zomwe limatenga zimene akuti zikukhudza miyoyo yawo Aphunguwa alankhula izi ku Lilongwe pomwe amawunikira ndondomeko ya chuma ya 2024-2025 motsogozedwa ndi Malawi Economic Justice Network Mejn ndi mabungwe ena. Mmodzi mwa aphunguwa Racheal Yankho Nguluwe yemwe ndi sipikala wa nyumba ya malamulo ya ana kum'mwera kwa boma la Mzimba wati anawa akufuna boma liziyendetsa bwino ngongolezi kuti zizipindulira aliyense. boma lili ndi ngongole zambiri nde malo mokuti izipanga divert ma resources ochulukirapo ma uh, activities ndi ma programs a ana imakhala ikupanga focus on how they are going to pay those debts ndiye challenge yachiwiri tinayang'ana ndi yokuti timamva zoti boma latenga ngongole boma latenga ngongole mwakuti mwakuti komano sitimadziwa kuti ngongolezo how are they being uh, managed when they are in malawi Like we don't Wachiwiri kwa mkulu oona za ndondomeko ya chuma cha boma a Winston Nyasulu ati boma likuzindikira za vutoli ndipo likuchitapo kanthu. imene inali mfundo imodzi kuti ngongole zomwe boma uh, limatenga uh, zimakhuzanso uh, ana ang'onoang'ono uh, ndipo uh, ngati boma uh, nkhani imeneyi tikuyitenga um, ngati nkhani yofunikira kwambiri uh, nchifukwa chake uh, tikumayesesa ndithu kuti dziko lino tipeze ndalama zochuluka um, titenge ndalama zochuluka kuti ndalamazo zina tithoma lipirako ngongole komanso zina tithoma pangirako ntchito zina ndi zina um, ngati zina zomwe anawo afuna kuti titapanga ndiye ndi nkhani yonena kuti ngongole ya boma um, kuti ichepe uh, zimatenga ndithu zaka zingapo um, uh, si nkhani yonena kuti pompo ndi pompo mutha kuyichepetseratu pamatenga ndithu mukayika strategy pamatenga uh, zaka ndithu akatswiri pa makina amakono olandira ndi kutumizira uthenga apempha kuti dziko lino liyike chidwi pa ntchito yophunzitsa anthu za malamulo okhudza kagwiritsidwe kama ka makinawa pochepetsa milandu yochuluka imene ikuchitika pa intaneti president wa bungwe la ict association of malawi a clarence gama walangizanso amalawi kuti aziteteza masamba awo a mchezo popewa anthu omwe amaba masamba a mchezo a anzawo a gama anena izi potsatira chigamulo cha khoti lomwe lalamula bambo wa zaka 24 kukhala ku ndende kwa zaka ziwiri pa milandu yopezeka kugwiritsa dzina la a Triphonia Mpinganjira pa masamba a mchezo kubera anthu. Eamon Piringu walemba lipoti lachisanu principal resident magistrate rodrick michongwe anapeza olakwa komanso kugamula a kenneth feston kukakhala ku ndende kwa zaka ziwiri pa mulandu wogwiritsa ntchito mayina a munthu komanso kubera anthu pa masamba a mchezo yemwe amaimira a boma pa mulanduwu inspector rich chua wati a feston anawamanga potsatira kugwiritsa ntchito dzina la a triphonia mpinganjira pa masamba a mchezowa iwo ati munthuyu anatsegulanso tsamba lina lotchedwa fidelity savings project lomwe amaligwiritsa ntchito mu dzina la mpinganjirawa kwa mtsogoleri wa bungwe la ict association of malawi ictam a clarence gama izi zikusonyezeratu kusadziwa malamulo okhudza kagwiritsidwe ka ntchito za intaneti mwa zina lamuloli liyenera kuti tiyesese kuti tiligawe kwa amalawi ochuluka kwambiri kuti azidziwa kuti kugwiritsa ntchito olo this is called identity theft komanso kumagwiritsa ntchito makina intaneti kapena masamba a mchezowa ndikumapanga pachingoti impersonate ndi ndi kuphwanya lamulo kumenekoko ndiye i think nkhani iko ingati tigwiritsane koma chinthu china chofunikira ndi chokuti aliyense amene akugwiritsa ntchito mateknoloji amenewa aziyika security yokwanira mdziko lino mwakhala muli milandu yochuluka yokhudza kuchitirana nkhanza pa intaneti komanso kuberana m'malo mwa zodiac kuno ku lilongwe ndine eamon piringu kampani yomwe ikuyendetsa ntchito yokhazikitsa malo opangirako magetsi ya mpatamanga yati ikuyembekezera kuti ntchito yomanga malowa iyamba chaka chino chisanathe mkulu wa kampani ya mpatamanga hydropower limited a Ma- tamia curl ati ntchito zambiri zomwe zimayenera kuchitika pokonzekera ntchito yokhazikitsa malowa monga kuona kuti chilengedwe chikukhuzidwa motani zafika kumapeto iwo amankhula izi ku blantyre pomwe kampani imapereka zothandiza mabom- pa maphunziro monga zikwama makope ndi zolembera kwa ophunzira pa sukulu ya primary ya mpatsa bwire mdera la kunthembwe kasimu aubi walemba lipoti ili mkulu wa kampani ya mpatamanga hydropower limited atamia kel ati kafukufuku osiyanasiyana mungapo wachitika m'magawo monga kuona kuti zachilengedwe zidzakhudzidwa bwanji ndi ntchitoyi ndipo pakadali pano kampaniyi ikuyembekeza kuti ntchito yomanga malo opangira magetsi ampatamanga iyamba chaka chino chisanathe iwo ati kuyambira mwezi wa februwale kampani zomwe zikuyembekezeka kugwira ntchitoyi ziyamba kupereka kalata zoonetsa chidwi choti zigwire ntchitoyi Dr. Margaret Sikwese ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Mpatamanga Hydropower Limited. zambiri ndithu tamaliza mpakana a malawi environment protection authority anabweranso kumudzi kuno kudzapanga ma public hearing zonsezo zachitika panopo tikungodikira kuti atipatse chilolezo a mepa komanso tikuyang'ana kuti tikhoza kuyamba construction ku- tikamapita kumapeto a chaka chino Pa thandizo la zipangizo zogwiritsa ntchito msukulu, monga zikwama komanso makope zomwe zapita kwa wana komanso aphunzitsi awo pa sukulu ya primary ya mpatsa yabwire ku blantyre kampaniyi yati yachita izi ngati njira imodzi yothokozera anthu kuti akugwira nawo ntchito bwino ku derali wapampando wa komiti yona za maphunziro ku khonsolo ya boma la blantyre a hakima chipwatali komanso mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya mpatsa yabwire a george lewis athokoza kampaniyi kamba ka thandizoli sikulu inoyo ili kutali kwambiri ndi tawuni ya blantyre komanso ampata- ampatamanga amenewa ali ndi project yawo kunoko koti ayike hydro power nde akutichitira zinthu zosiyanasiyana monga ngati kubwezeretsa mphukira chilengedwe komanso kulimbikitsa ana sikulu amenewa malo opangira magetsi ampatamanga omwe akuwakhazikitsa pakati pa tedzani komanso nkula azizapangapo magetsi ochuluka ma megawatts 358 m'malo mwa zodiac kuno ku blantyre ndine kasimu aubi katswiri pa zamalamulo yemwenso ndi nkhalakale pa ndale a paul maulidi wati mavuto omwe ali mdziko lino akufunika mtsogoleri wodziwa nkhani za zachuma kuti akwanitse kuthana nawo amaulidi ayankhula izi pomwe amawalandiranso mchipani cha utm Iwo ati Dr Dalitso Kabambe ndi mtsogoleri yekhayo yemwe akhoza kusintha zinthu potengera ukadaulo wake pa nkhani za chuma. A Maulidi awalandira ku chipani cha utm pamodzi ndi akuluakulu ena ochokera ku chipani cha PDP. Innocent Kumchedwa walemba lipoti ili. Yemwe anakhalapo mlembi wamkulu wa chipani cha PP a Paul Maulidi awalandiranso mchipani cha utm atakhalapo mchipanichi mu nthawi ya malemu dr saulos chilima amaulidi adapanga chisankho chobwereranso ku utm ataunikira mozama ndafufuza ndaona kuti pakati pa zipani zimenezi chimene ndingagwira nawo ntchito kuti tithandizane nawo amalawi kukonza mavuto amene amalawi akuti akumana nawo ndiye chiti ndinazikhulupirisa mmtima mwanga kuti a i think titapita kwa utm ndibwererenso ku utm kuja ndizagwire ntchito ndi dr kabambe maulidi analandidwa ndi mkulu woona zokopa anthu mchipanichi a masautso alexon iwo adali ndi chikhulupiriro kuti potsata njira yokopa anthu amaudindo mzipani zina komanso amkhalakale utm idzadutsa pa 50 plus 1 nthawi yachisankho ngati maulidi alibwesesa anthu ena ochuluka kwambiri kuti athandizire tikatenga district governance chimodzimodzi sitikutenga anthu kunena kuti alibe udindo kuchipani no tikatenga munthu wa udindo chipani ngati as- as- district governor alibisesa anthu ochuluka kwambiri ife amakhala ndi ma areas amene amakhala nawo lese sese governor amakhala ndi timu yake amaulidi awalandira pamodzi ndi mamembala a pdp omwe ndi a pontewa omwe anali gavana wa boma la pandale la lumbadzi komanso a consolata zimba omwe anali mkulu wa amayi ndi a joseph nkhoma yemwe anali mlembi ku dera lomweli nduna ya zantchito a vitumbiko mumba yalengeza kuti boma likhazikitsa mwezi wa meyi ngati mwezi wokumbukira ntchito yolimbikitsa ufulu wa ogwira ntchito amumba alengeza izi ku lilongwe pa msonkhano wa atolankhani komwe nduna zinanso zinayi zimafotokozera anthu ntchito zomwe zikugwira komanso mavuto omwe akukumana nawo pokwaniritsa ndondomeko ya boma potukula ulimi, zokopa alendo ndi migodi. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale, a Sosten Gwengwe, yati ogwira ntchito ena mu nthambi za boma monga Malawi Bureau of Standards akhala akutayilira pa ntchito yawo. Franklin Mtambalika walemba lipoti ili. Pa mwambo woyambawu, unduna wa zofalitsa nkhani unayitanitsa nduna ya za ntchito a Vitumbiko Mumba nduna ya zokopa alendo a vera kamtukule nduna ya zaulimi a sam kawale ndi a sosten gwengwe omwe ndi nduna ya zamalonda ndi mafakitale poyamba nduna ya zaulimi a sam kawale inati ntchito yogawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo yachedwa kufikira alimi ena ndi feteleza komabe anati ntchito za ulimi wa minda ikuluikulu zikuyenda bwino Kumbali yake, nduna ya za ntchito a Vitumbiko Mumba yati maulendo adzidzidzi omwe yakhala ikuyendera malo ogwirira ntchito aonetsa kuti pali kunyalanyaza posalemekeza ufulu wa ogwira ntchito ndipo alengeza kuti mwezi wa Meyi anthu adzikumbukira ufulu wa ogwira ntchito. Nayo nduna ya zamalonda ndi mafakitole a Sostén Gwengwe yomwe yakhala ikutseka mashopu ndi kuchenjeza omwe akugulitsa katundu pa mtengo wokwera yati akuluakulu a nthambi za boma akhala asakugwira ntchito mu nthambi za bomazi. A Moses Kumkuyu ndi nduna ya zofalitsa nkhani. So tikufuna kupereka mpata okuti anthu kunyumba akutiuza kunena zoti timafuna anduna akuti akuti, timafuna wamkulu wa bungwe lakuti abwere akumanizidwe ndi a Malawi amufunsenso mafunso nde nayenso ndiona timpatse mpata ofotokozera a Malawi. Tili mu nthawi imene anthu amafalitsa mauthenga abodza koma tili ndi kuthekera kowapatsa a Malawi uthenga wolondola nde kuti tiwapatse mpata umenewo ifeyo ngati Ministry of Information ndi ntchito imene amalawi anatilemba ntchito tidzigwira ntchito imeneyi malinga ndi a kumkuyu mwambo wa boma likutinji uzipereka mwawi kwa nduna ndi akuluakulu ena a boma kufotokoza momwe akugwirira ntchito zawo pofuna kuthana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo mukuonera nkhani pano pa zodiac ndine chisomo nyirenda tionenso mitu ya nkhanizi nyumba ya malamulo ya ana yadzudzula boma kuti kamba kolephera maka kuyendetsa bwino ngongole zomwe limatenga milandu ya pa intaneti yachititsa akatswiri pa nkhani za luso lamakono kuwirikiza kuphunzitsa amalawi za malamulowa unduna wa maboma ang'onoang'ono watsindika zakufunika kwa maanja achifumu kuthetsa mikangano ya ufumu kunja kwa mabwalo a milandu potsatira chikhalidwe mzamasewero timu ya mighty mukuru wanderers yatenga osewera kumbuyo wa civil service united masiya manda kupitirira ndi nkhani zathu nduna ya maboma ang'onoang'ono richard chimwendo banda Yanenetsa za khumbo lake loti maanja achifumu azithetsa mikangano ya ufumu kunja kwa mabwalo a milandu potsatira chikhalidwe chawo. A Chimwendo Banda ayankhula izi powadzudzula mafumu podzodza maka mafumu atatu ku Lilongwe kuti chitukuko chaima m'madera ena mdziko lino chifukwa maanja achifumu sakugwirizana moyenera. pa munthu woyenera kulowa ufumu potsatira imfa za mafumu akale. Modzi mwa omwe awalonga ufumu mfumu yaikulu Kabudula omwe dzina lawo ndi Luckson Kantokoma alimbana ndi abale amene akutsutsana nawo m'makhoti kuyambira chaka cha 2020 kuti atenge ufumu. Enawo ndi Sub T.A Zakariya ndi Sub T.A Namaguya. dera lino lakhala lopanda ufumu kuyambira chaka cha 2020 kawirikawiri anthu akakhala kuti asemphana maganizo akathamangira ku khoti ndikuti ife manja wathu amakhala omanga sitingachitepo kena kalikonse timadikira mpakana akhoti adzagamule akhoti akagamula mpamene timabwera kuno koma chidwi chathu ndi cholinga chathu kuunduna nchonena kuti pamene mawanja sakugwirizana pamene mawanja akusemphana anthu akhale pansi akambirane ifeyo tizibwera tiziwathandizira tili ndi department ndithu nthambi yongothandizira wanthu kuti akhale pansi akambirane koma akapita ku khoti amatimanga manja sitingakwanitse kumalowera nkhani za ku khoti timadikira mpakana nkhani ku khoti zidzathe koma zateremu zimatisangalatsa kuti tsopano mtendere wabwera tigwire nawo ntchito wanthu tiwayanjanitse kuti chitukuko chizipita kutsogolo bungwe lotolera misonkho la mra lakhazikitsa ndondomeko yomwe anthu amalonda adzipeza kudzera pa intaneti uthenga okhudza msonkho omwe akuyenera kulipira pa katundu yemwe agula kunja ndondomekoyi ayikhazikitsa mu mzinda wa blantyre pomwe bungwe la mra limakondwerera tsiku lokumbukira za misonkho pa dziko lonse Mmodzi mwa mamembala a board a mra a John Robson Kamanga ati ndondomeko yatsopanoyi ithandiza kuti magulu onse a anthu kuphatikizapo achinyamata azilipira msonkho mosavuta. Cassim Aubi wadza ndi zambiri mu lipoti ili. Mmodzi mwa mamembala a bungwe lotolera misonkho mdziko lino la mra a John Robson Kamanga wati ndondomeko yatsopanoyi ikugwirizana ndi masomphenya a bungwe la mra loti ntchito zambiri adzigwira kudzera pa intaneti Uh, Malawi Revenue Authority ili mkalikiliki wokhazikitsa ka makamaka kupanga adopt technology chifukwa tikudziwa kuti technology ndi njira imodzi imene tingapite patsogolo kuti tichepese atisi nthawi imene tingapange process tipange pachizungu tingati process efficiency mkulu wa bungwe la mra komishona daniel daka akuti akuyembekezera kuti ndondomeko yatsopanoyi ithandiza bungwe la mra kupititsa patsogolo magwiridwe ake a ntchito ndiye kusiyana ndi buku limene timakhala nalo la m'manja lija panopa tili ndi the e-tariff imene izipezeka kandi pa foni kandi pa kompyuta ndiyonena kuti sikukhala kovuta kupeza zimene ukufuna information imene ukufuna chachiwiri ukachipeza chimene ukufunacho ukhoza kupangiratu even calculate msonkho umene ukuyenera kulipira a dumbani kaluwa ndi president wa bungwe la clearing and forwarding agents association of malawi ndipo akuti ndondomeko yatsopanoyi iwathandiza kuti achepetse nthawi yomwe amakhala pa zipata za dziko lino kudikira kuti katundu yemwe ayitanitsa kunja amulole kulowa mdziko lino. ifeyo tizithanso kuwathandiza maimpota kuwauza kuti katundu amene mukubweresayu duty imene mutalipire ndiyi kapena apapa ndi kuti inuyo simulipira duty kapena mukafuna kuti musalipire duty wambiri mufunika kuti mutenge madocuments awa awa awa awa Chifukwa cha- pamwambo wa chaka chino okumbukira za misonkho bungwe la mra linalunjika pa ndondomeko zamakono zomwe bungweli likugwira popititsa patsogolo ntchito zake komanso kutumikira anthu m'malo mwa zodiac kuno ku blantyre ndine Cassim Aubi bungwe la boma loona za masewero Malawi Gaming and Lotteries authority lati kuphunzitsa ana ubwino osamalira chilengedwe kungathandize kupititsa patsogolo miyoyo yawo komanso kutukula ntchito zokopa alendo. Mneneri ku Magla a Nancy Malata wanena izi pomwe amadzala mitengo pa sukulu ya pulayimale ya Mkondezi ku Nkhata Bay. Magla yapereka mitengo 26,000 ku sukulu 26 ku dera lapakati m'boma la Nkhata Bay. Towera Katswiri ali ndi zambiri mu lipoti ili. Mneneri ku bungwe la boma loona za masewero osiyanasiyana la Magla a Nancy Malata wati apereka mbewu ya mitengo 26,000 m'sukulu 26 ku Nkhata Bay central ngati njira imodzi yofuna kulimbikitsa ana kudzala komanso kusamalira mitengo mmera amatero akuluakulu kuti mmera mpoyamba nthawi zambiri ana athu tikaphunzitsa zinthu ndi zinthu zimene amazikhulupirira ndi zinthu zimene amakula nazo kotero kuti anawa uh, chifukwa cha mitengo yomwe tawapatsa mtengo uliwonse uli ndi uh, mwini wake mmodzi mwana uh, nde kuti tikuona za ana 26000 mboma lino la Nkhata Bay aliyense kukhala ndi mtengo wake wake zomwe zikhale kuti mitengo ija aziyang'anira mwachitsanzo mwana amene ali standard 1 akamadzafika standard 8 nde kuti mtengo wake ukhala kuti wakula mkulu wa ntchito ku bungwe loona zosamala chilengedwe la Nkhata environmental trust a Jessie Kamanga wati mchitidwe odula mitengo mwachisawawa likanali vuto lalikulu ku nkhata bay kuti tiziyendera sukulu ina iliyonse tilipo ambiri nkhata bay central sikuti ndi malo akulu kuti tingakanike kufikira o within a week titha kukhala zoti sukulu yonse ina iliyonse tatani takafikako so tiku- tikugwiranso limodzi ndi aziphunzitsi ahedi senior chief mkumbira ya ku Nkhata Bay yati malamulo omwe anayika m'malo akuthandiza kulanga anthu omwe akudula mitengo mwachisawawa komanso kuotcha makala malamulo amene akutsatidwa kwambiri nchifukwa chake mwina mwaona kuti mukaonera madera kuno kwathu ku Nkhata Bay ndi madera ena mkaona kuti kuno kwathu mitengo ikutani ah, ikumachulukirachulukirako inde kwina aononga alimo momwemo komabe timayetsetsa ndithu amene walakwitsa zimenezi kuti wadula mitengo mosatani ndiye timamulipiritsadi kuti "Ah, ameneyo alipire chindapusa chifukwa sanamvere malamulo amene afumu ampasa mdera lake m'malo mwa zodiac kuno ku mzuzu ndine Towera katswiri mtsogoleri wa mpingo wa salvation for all ministries apostle clifford, clifford kawinga alangiza anthu mdziko lino kuti asamadalire kwambiri thandizo la anthu akunja ponena kuti a Malawi ali ndi kuthekera kothandiza anthu omwe akuvutika mzipatala ndi ndende za dziko lino. Poyankhula pa msonkhano wa chitsitsimutso omwe anachititsa ku Karonga loweruka, Apostle Kawinga ati mpingo wawo unaganiza zolalikira mawu a Mulungu ndi kupereka chakudya kwa anthu ngati mbali imodzi yothandizira uzimu ndi thupi. Mfumu yaikulu Kyungu yayamikira mpingowu kamba ka thandizoli lomwe ati labwera pa nthawi yake pomwe anthu ali pa vuto la njala. Mu nkhani za masewero timu ya Mighty Mukuru Wanderers yatenga osewera kumbuyo wa Civil Service United Masiya Manda yemwe anavuta pakatipa kuti akufuna kuchoka. Manda wakhazikitsa mgwirizano wa zaka zitatu ndi timuyi yomwenso ili pafupi kutenga osewera wa Karonga United, Blessings Mwalilino. Mkulu wa timuyi, a Panganeni Ndovi, wati ali ndi chikhulupiliro kuti kubwera kwa osewerayu kuthandiza Wanderers kuti ichite bwino chaka chino. Ndi nkhani imeneyonso tafika pamapeto pa nkhani za